ngati sitikudziwa chifukwa chimene tili pa dziko lapansi ndiye kuti moyo wathu sungapindule ambiri mwa ife zathu sizikuyenda chifukwa chani sitikudziwa chimene tili pa dziko lapansi tawerenga yeremiya chapter 51 verse ya 20 mawu akuti iwe kuliyani

ndiwe chida changa cha nkhondo ndi iwe ndimaphwanyaphwanya mitundu ya anthu ngati mulungu akuti iweyo ndiwe chibonga changa ndiye kuti ntchito yako ndi chani uli pa ntchito yanji ngati mulungu akuti iweyo ndiwe chibonga changa ndiye kuti uli pa ntchito ya mtundu wanji yoti uzigona usiku wonse munthu amene anyamula chibonga amagona usiku wonse munthu amene anyamula chida amagona usiku wonse ndeno iweyo ndiwe chibonga changa chifukwa chani uli chibonga cha mulungu amene anyamula chibonga kapena amene anyamula mfuti ndiye kuti ali pa nkhondo haleluya amene anyamula chibonga amene anyamula mfuti ndiye kuti ali pa nkhondo sali pa ufulu ayi haleluya ndiye kuti akumenya nkhondo pa dziko lapansi ambiri mwa ife zathu sizikuyenda chifukwa chani tayiwala kuti ifeyo ndi ife ankhondo tayiwala kuti ifeyo tikuyenera kuti tikasewere nkhondo ndiye kuti zathu sizikuyenda chifukwa ndife ankhondo komano sitikumenya nkhondo ayi akuti iweyo ndiwe chibonga changa chifukwa chani mulungu akuti iweyo ndiwe chibonga changa ndiye kuti mulungu akusewera nkhondo pa dziko lapansi pa dziko lapansi pali nkhondo ya mulungu ndi satana koma osewera nkhondoyo ndiweyo ngati mkhristu mulungu sazabwera pa dziko lapansi nazasewera nkhondoyo chifukwa dziko lapansi si lake ayi akuti dziko akuti

sitikuziwayi kuti mulungu atidalira ifeyo sitikuziwayi kuti ifeyo ndife chida cha mulungu ngati iweyo uli chida cha mulungu kodi ukugwira ntchito ya mtundu wanji ya mulungu akuti satana ali pa dziko lapansi kuzatenga ulamuliro ali pa dziko lapansi kuzalanda ufumu wa mulungu iweyo uli pa dziko lapansi kubweresa ufumu wa mulungu ufumu wa mulungu sungangobweresa mwa simposimpo ayi akuti ubweresa ufumu wa mulungu ngati ukumenya nkhondo yeremiya 51 vesi ya 20 akuti iweyo ndiwe chibonga changa ndiwe chida changa ndiweyo ndizalanda business imene satana anakulanda ndi iweyo ndizabweresa skulu imene satana akulanda kodi ndangati mwa ife tikuzindikira kuti ifeyo ndife chida cha mulungu amene ali chida cha mulungu samagona usiku onse ayi akuti amene anyamula chida amalondera amakhala tcheru kodi ana anga ali bwanji kodi

chifukwa satana abwera kuzalanda bizinesi yomweyo satana abwera kuzalanda ntchito yomweyo satana abwera kuzalanda banja lomwelo ngati ukungokhala supindula ndi moyo wako sizikuyenda chifukwa sukuzindikira chimene iweyo ulili pa dziko lapansi uli pa dziko lapansi kuzasewera nkhondo kubweretsa ufumu wakumwamba pa ziko lapansi kuchosa ufumu wa satana pa ziko lapansi ndeno funso langa ndakuti kodi uchosa bwanji ufumu wa satana pa ziko lapansi munjira ina

nkhondo imeneyo ndiyofuna kuti ungomukaniza iwe satana pa bizinesi yanga ayi iwe satana pa ana anga ayi pa ntchito yanga ayi pa amuna anga ayi pa banja langa iyayi pa mkazi wanga iwe satana iyayi kodi umkaniza bwanji akuti pokhapokha ukumuziwa mayendedwe ake kodi satana amayenda bwanji haleluya si nthawi zonse tiyenera kuti tiphunzire za mzimu woyera kapena mulungu ndi ndani kapena yesu khristu ndi ndani akuti nthawi zina ukuyenera kuti umpange study satana kodi satana amayenda bwanji kodi maganizo ake ali patipo anachenjera cha mtundu wanji mawu akuti satana anachenjeresesa mmene lili njoka akuti satana anachenjeresesa kodi anachenjera mwa mtundu wanji ngati ufuna kuti satana umukanise pa bizinesi yako umuziwe ngati ufuna kuti satana umukanise pa banja lako umuziwe ngati ufuna kuti satanayo umukanise pa banja lako ukuyenera kuti umuziwe bwinobwino kodi amayenda bwanji tili pa dziko lapansi kuti tizamenye nkhondo ngati sikumenya nkhondo ndi chifukwa chake zako sizikuyenda ndangati mwa ife leroli tamenyapo nkhondo ngati kungokhala moyo wako sungatani sungapite chisogolo timenya bwanji nkhondo ndi satana ameneyo

adani anu ndipo muziwapempherera amene amaku amakuzunzani haleluya akuti muzikonda adani anu chifukwa chani ambuye yesu akuti muzikonda adani anu amene akubera pensulo ungamkonde amene akuthesera banja lako ungamkonde amene athesa bizinesi yako ungamkonde koma ambuye yesu akuti tiyeni tikonde adani athu ndeno funso lathu ndilakuti kodi mdani wathu ndi ndani kodi mdani wathu ndi amene athesa banja lathu kodi mdani wathu ndi amene athesa bizinesi yathu mdani wathu ndi amene atilanda ntchito atithesera ntchito kodi mdani wathu ndi ndani ambuye yesu akuti tiakonde adani athu tiapempherere iwo amene amatizunza akuti amenewo tiapempherere ndipo tiakonde kodi chifukwa chani ambuye yesu amaphunzitsa mawu ngati amenewa

chapter cha 4 verse ya 30 mawu akuti ndipo musamvese chisoni mzimu woyera amene mulungu adakusindikizani chizindikiro chake chosimikizira kuti ndinu ake pa siku limene mulungu azatipulumuse kwathunthu 31 akuti muchoseretu pakati panu kuzondana kukalipa ndiponso kupsa mtima musachitenso chiwawa kapena kulankhula mawu achipongwe tayani kuipa konse 32 muzikomerana mtima ndi kuchitirana chifundo ndipo muzikhululukirana monga momwe mulungu mwa khristu adakukhululukirani inunso akuti tisamkhumudwise mzimu woyera amene ali mu mtima mwathu amene mulungu anamuyika mu mtima mwathumo ngati chizindikiro kuti pa tsiku lomaliza azatipulumutsa akuti mzimu wa mulungu tisatani tisamukhumudwise pa efeso chapter 4 verse ya 30 ndeno pa 31 kumasika pansi akulongosolanso za momwe tingamkhumudwitsire mzimu wa mulungu akuti mulungu anayika mzimu wa mulungu mkati mwanu ngati chani ngati chizindikiro kuti iweyo ndiwe mwana wanga ndipo pa siku lomaliza ndzatani ndizakuombola

ndiye kuti umukhumudwisa mzimu wa mulungu mzimu wa mulungu akakhumudwa ndiye kuti pa siku lomaliza sazakutenga kupita nawe mmalengalenga kukakumana ndi ambuye yesu umene timati mkwatulo mkwatulo pa siku lomaliza ndiye kuti mzimu wa mulungu azachoka pa siku lapansi ngati ali mkati mwako ndiye kuti muzachokera limodzi koma ngati sali mkati mwako ndiye kuti azakusiya achoka bwanji mkati mwako akuti kupsa mtima kupsa mtima kusakhululuka ndifuna kuti mumvetsetse bwinobwino kodi chifukwa chani ambuye yesu amaphunzitsa akuti tiyeni tiwakonde adani athu tiyeni tiakonde iwo amene amatizunza ambuye yesu amaona vesi limeneli mzimu wa mulungu timamkhumudwisa pamene ifeyo tapsa mtima timamkhumudwisa pamene ifeyo tikulephera kukhululuka andi satana mawu amene amawaziwa bwinobwino satana sazangobwera kuti ndifuna ndibe mu mtima mwako ayi ndifuna ndichose mzimu wa mulungu mu mtima mwakomo ayi amaziwa njira yake akuziwa efeso 4 vesi 30 kuti ukhoza kumkhumudwitsa mzimu wa mulungu popsa mtima ukhoza kumukhumudwitsa mzimu wa mulungu posakhululuka ndeno chimene satana amabweresa amabweresa china chake pa moyo wako kuti ukatani ukapse mtima ukapsa mtima ndiye kuti satana atani alowa pa moyo wako mawu akuwaziwa bwinobwino ngati uli ndi mtima osakhululuka ndiye kuti satana wamusegulira njira alowa mu mtima mwako tiyeni tikumbukire bwinobwino tikawerenganso aefeso chapter 1 verse 3 akuti mdaliso wina uliwonse umabwera kwa ife kuzera mwa ndani kuzera mwa yesu khristu ndipo yesu khristu ali pa moyo wathu ngati mzimu wa mulungu mkati mwathu ndiye kuti timalandira mdaliso kuchokera kwa mulungu kuzera mwa mzimu wa mulungu mkati mwathu tiufuna machiriso ndi mdaliso umenewo tiufuna nzeru za kusukulu ndi mdaliso umenewo tiufuna favor pa moyo wathu tiufuna makontrakti tikufuna bizinesi ndi mdaliso umenewo wochokera kwa mulungu ndiye mulungu akuti zonse zimene inuyo mukufuna ndizakupasani kuzera mwa ndani kuzera mwa mzimu wanga mkati mwanu kuzera mwa yesu khristu mkati mwanu kusonyeza kuti ngati mzimu wa mulungu ulibe ndiye kuti mdaliso pa dziko lapansi ulibe ngati mzimu wa mulungu ulibe ndiye kutinso pa siku lomaliza suzakwatulidwa nawo ngati pali chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wako ndiye kuti ndi mzimu wa mulungu mkati mwako ndiye ambuye yesu akuti ngati mzimu wa mulungu ali mkati mwako upange uyesese kuti mzimu ameneyo asachoke ayi achoka bwanji kupsa mtima achoka bwanji

tikulephera kulandira tikulephera kudalisika chifukwa chopsa mtima chifukwa chosakhululuka mateyo 5 vesi ya 44 akuti koma ine ndikuwuzani kuti muzikonda adani anu ndipo muziwapempherera amene amakuzunzani chifukwa chani ambuye yesu akuti tizikonda adani athu ambiri mwa ife timaona ngati kuti mdani wathu ndi mwana wathu mdani wathu ndi mkazi wathu mdani wathu ndi mwamuna wathu mdani wathu ndi amene timagwira nayo ntchito kapena abwana athu ku ntchito kapena aneba athu tikawerenga pa yohani chapter 9 vesi ya 2 mpaka na 3 akuti ambuye yesu atachilisa wosaona uja atamuchilisa wosaona uja anthu owonerera the pharisees anafunsa funso akuti pakati pa mwana uyu amene anabadwa asakuona ndi makolo ake kodi wolakwa ndi ndani anachimwa ndi ndani anachimwa ndi mwanayu kuti abadwe osaona kapena anachimwa ndi makolo ake ambuye yesu anayankha kuti makolo ake sanachimwe komanso mwanayu sanachimwe ayi komano zinachitika kuti ukulu wa mulungu ukatani ukaonekere chimene afarisi amafunsira funso limenelo amafuna kuti apeze ndani kodi ndani ndi ndani amene ali ndi vuto ndi ndani ndi zomwe zikuchitikanso mzinyumba mwathu ndi zomwe zikuchitikanso mabizinesi athu mu zintchito zathu ine ntchito yatha kodi alakwa ndi ndani alakwisa ndi mzangayu kapena alakwisa ndi abwana

tchimo lilonse iyayi maboza ine nasiya kalekale corruption nasiya kalekale koma kodi kupsa mtima kodi kukhululuka tikumakhululuka akuti nafenso nthawi zambiri timafunsidwa mafunso kodi banja langali kuti lisamayende bwino vuto ndi ndani ndi mkazi wangayu kapena mwamuna wangayu kapena ndi akwawo a mkazi wanga kapena akwawo akwa mwamuna wanga ukakhala bize kumafufuza zimenezozo chizachitike ndi chani uzakumana ndi ena amene mwina mawu sakuwaziwa bwinobwino kapena moyo wauzimu sanakule zenizeni mulungu angowasegula maso ndeno akuona ndithu zoona sukulu yako sikuyenda chifukwa chani ankolo ako anapanga abcd ndeno munthu uja akuululira mawu amenewo akuonesa zomwe zilipo ndithu ndi zoona koma kodi ponena mawu amenewo akuthandiza chifukwa ponena mawu amenewo iweyo wapsa mtima zoona ankolo anga angapange zimenezi zoona anti anga angapange zimenezo zoona bambo anga angapange zimenezo wapsa mtima chifukwa chopsa mtima kuja mzimu wa mulungu akuchokerapo chifukwa choti mzimu wa mulungu achokapo ukulephera kulandira kwa mulungu ukulephera kukalowa kumwamba alakwisa ni ndani akuti kusazindikira kapena kusaziwa kodi satana angalowe bwanji mu mtima mwathu satana angafikire bwanji pa bizinesi yathu pa ntchito yathu akuti tisakhale anthu oyang'ana pamene pali vuto koma tiyang'ane kuseri kwa vuto kodi chimene chikubweretsa vutoli ndi chani akuti mdani wako weniweni si iyo amene atani akuyandikira haleluya 1 petro chapter cha 5 vesa 8 1 petulo chapter cha 5 vesa 8 akuti the devil the chief enemy akuti akuyenda ngatani akuti ngati mkango akuzungulira akuti your chief enemy mdani wako wamkulu si bambo ako si mayi ako si ana ako si mkazi wako si amuna ako mdani wako wamkulu ndi ndani ndiye satanayo akuti usayang'ane iye amene satana akumugwiritsa ntchito kuti alande bizinesi yako ukamayang'ana amene satana akumugwiritsa ntchito supindula ndi moyo wako zili ngati ukudana ndi maorenji ndeno iweyo ukuchosa maorenji mu mtengo chaka cha mawa azataninso azameranso koma ngati ukudana ndi maorenji pa nyumba pako udule chani udule mtengo uzule mtengo uja ndiye kuti ukulimbana ndi the source of your problems ukulimbana ndi satana amene akubweretsa ndani mavuto ajawo ndeno satana ndiye wa chief enemy ameneyo ukuyenera kuti ulimbane nayo

m'bale wako mzako kulimbana ndi moyo wako komano ukalimbana ndi mzako kunena kuti ah ine sopano uyuyu akulimbana ndi moyo wanga apangisa kuti ntchito yanga ithe bizinesi yanga isamayende sikukhalanso mzanga ukamuchosa amene ujayo chichitike ndi chani satana afunanso mzakonso wina haleluya amene ukumulola kuti akhale pafupi ndi iweyo ndi amene satana amagwiritsa ntchito samagwiritsa wakutali ayi ndeno iweyo uone satanayo kodi amayenda bwanji kodi akubweretsa chani pa moyo wanga akuti ameneyo ndi amene utani umukanize pa moyo wako akuti satana tisamthawe koma tingotani tingomukaniza pamene unena kuti iwe iwe siwenso mzanga yayi choka pa moyo wanga umakhala ngati kuti utani ukumuthawa satana satana sitimamuthawa ayi ukamuthawa atenganso nzakonso wina kumugwiritsa ntchito kulimbana ndi moyo wako

timkanize satana ambiri mwa ife zathu sizikuyenda chifukwa chani tikukaniza munthu olakwika kapena tikudana ndi munthu olakwika pamene tikudana ndi munthu olakwika paja ndiye kuti ifeyo tikumulolanso satana uja kuti atani alowe chifukwa satana aefeso 4 vesa 30 akuyadziwa bwinobwino tisamkhumudwise mzimu wa mulungu timukhumudwisa mzimu ndi kukwiya kwathu timukhumudwisa mzimu ndi kusakhululuka kwathu pamene sitikukhululuka ndiye kuti tikumusegulira satana kuti alimbane ndi moyo wathu tikumusegulira satana kuti alimbane ndi bizinesi yathu alimbane ndi ntchito yathu

kusonyeza kuti mdani wako ndi ndani ndi satanayo amakamba za fanizo la ofesa akuti wina azala zabwino munda mwake kenaka akubwera wina akuzazala nansongole zoyipa ndiye akuti zabwino zija ndi anthu amene akuchita mawu okalowa kumwamba komano nansongole uja ndi anthu oyipa

ndi satanayo akuti satana ndi amene tizimuona kuti ndi mdani wathu the chief enemy osati apongozi athu ayi ukazangova kuti apongozi anga apanga abcd iweyo ndikupsa mtima iweyo nkunena kuti asazapondeso panyumba panga pamenepo ndiye kuti walephera mayeso pamenepo ndiye kuti wamusegulira satana uja kuti ayambe ndithu kuononga zonse pa moyo wako umakhala ngati wajoyinaso chipani chichicho chipani chomwecho koma kuti ukamvesese kodi satana ameneyo amaononga bwanji moyo wanga alowa bwanji pa banja langa alowa bwanji pa bizinesi yanga akuti usapse mtima akhululukire ndichifukwa chake ku akolose chapter cha 3 verse ya 13 ndiwerenge vesi limenelo lomaliza akolose chapter cha 3 akuti tiyeni tilolerane wina ndi nzake tilolerane wina ndi nzake ingakhale talakwirana chifukwa chani even ambuye yesu ngakhale tinachimwa ifeyo anatani anatilola kuti tipulumutsidwe anatilola potikhululukira

tiakonde iwo amene amatani amatida tiakonde adani athu tiakonde iwo amene samatifunira zabwino chifukwa siku lina lake azatifunira zabwino haleluya Ah, ndi ndani amene sanachoke ku mdima kupita kukuwala wina aliyense mulungu anamchosa ku mdima kubwera mukuwala wina aliyense palibe amene anganene kuti ine- ine nabadwira mukuwala ah, ah. wina aliyense mulungu anamchosa mu mdima kubweresa mukuwala ndiyeno ngati ukumu- ukumuda nzako amene ali ku mdima ukumunyoza nzako amene ali ku mdima akazabwera mukuwala mujamo uzamulandira nchifake ambuye yesu anapereka fanizo akuti munthu wa mwini munda anapita kokatani anapita kumunda kwake Ana- anapanga haya anthu anasiya munda anauza kuti mulime mundawo mukalima mazulo ndikupasani lupiya kenaka chama 9 anapitanso pansika anakapeza anthu ena akungokhala akuti kodi inu chifukwa chani mukungokhala akuti palibe amene atipasa ntchito akuti nanunso bwerani kuno mupite m'munda mwanga mukayambe kugwira ntchito anthu aja anayamba kugwira ntchito anauza kuti ndizakupasani malipiro okuyenerezani 12 koloko anapezanso anthu ena akungokhala anatenganso ka- kayambe kugwira ntchito m'munda mwanga 3 koloko chimozimozi akutinso mpakana cha ma 5 anakapezanso anthu akuti chifukwa chani mungokhala palibe amene atipasa ntchito akuti bwerani kuno lowani m'mundawo pamapeto amene ana- anayamba kugwira ntchito 5 koloko anapasa rupiya a 9 koloko anapasa rupiya a 12 koloko rupiya anabwera a 3 koloko rupiya chimozimozi anangogwira wani awa anabwera 5 koloko anapasanso rupiya iwo anabwera mamawa akuti ah, kodi mwapanga bwanji mutilinganiza bwanji awa angobwera kumene mukuwapasanso rupiya akuti kodi tinapangana chani mmesa tinapangana lupiya ndakupasani zokuyenerezani musapange sanje ndi iwo a- ndapasa chaniso ndapasa lupiya ngakhale ntchitoyi ayamba kumene kuyigwira haleluya akuti mu ufumu wakumwamba ndi chimozimozi ukhoza kukhala mukuwala wina kumunyoza kuti koma chimenechi ndi chidakwa koma chimenechi uhule chimenechi chikunyozesa anthu mumuzimonsemo akuti siku ndi limodzi mulungu azanena kuti pano paso pano ndiwe mwana wanga bwera kuno uyamba kunditumikira akuti zakhala anthu amodzi amene sizakalowa kumwamba chifukwa chani nsanje jerase awo abwera bwanji mkuwala ameneyo abwera bwanji ukuku chifukwa cha zomwe amatani zomwe amapanga

tiyeni tione kuseri kwa munthu uja pali ana amene amavuta mu zinyumba mwathu sitikuziwa kodi mwanayu vuto ilili chifukwa chani akuvuta timangomunena timangomunyoza ukulephera mkalasi chifukwa chani sukuziwa kuti ku- kumakoloko wina wake anangonenera kuti pabanja ili pasadzatulukepo munthu wopita ku yunivesite pasadzatuluke munthu

amakhala moyo wosangalala mulungu amatani amamudalisa chifukwa chani mzimu wa mulungu unali mkati mwa yobu amadalisika pa ziko lapansi pa siku lomaliza analiso okonzeka kuzakwatulidwa chifukwa chani amachita mawu amapemphera amasala chakudya amateteza mzimu uja ndeno akuti siku limozi satana amazungulira amafunisisa atakumana ndi yobu amafunisisa atalanda bizinesi ya yobu koma amalephera mpaka anabwera kupita kwa mulungu akuti nde mulungu atamuona satana akuti kodi iwe uchokera kuti akuti ndimayendayenda pa ziko lapasi akuti kodi mwana wanga yobu wamusiya bwanji wamusiya bwino akuti yobu amakukondani poti mnampasa zochuluka munamudalisa mukangomuchosera mdaliso umenewo sakukondaniso satana amaziwa kuti pa yobu ndatani ndalephera kulowa koma mwina chomwe ndingalowere ndi pamene yobu apsa mtima apsa mtima bwanji alandidwe zomwe ali nazo akhale pa ziro apse mtima amutukwane mulungu pamenepo

eh, panopa pita pita akuti from nowhere ana a yobu ama- amapanga phwando amacheza akuti nyumba inangotani inangogwa ana onse kutani kuthera momwemo koma strategy ya satana mukuiziwa anasiyapo munthu mmodzi chifukwa chani amafuna kuti munthu mmodzi uja akapereke ripoti yoti ikapangise uja atani akwiye satana akafuna kukuononga samachosa moyo onse uja yayi ukhoza kupanga ngozi mwendo mwendo mwina kutani kudulidwa kapena mwendo osamayendanso chifukwa chani akufuna kuti kusayenda kuja umunyoze mulungu ukangomunyoza achosa mzimu uja walephera kupita kumwamba imfa ya olungama satana samasangalala nayo haleluya imfa ya olungama imfa ya iye amene akuchita mawu satana samasangalala nayo koma mulungu amasangalala nayo pali anthu ena mulungu amalola kuti afe chifukwa chani akuziwa akamakhalisabe pa dziko lapansi achimwa ndeno satana ngati iweyo ukuchita mawu ndiwe wolungama alibe nawe ntchito tingotenga kuti minibasi muli anthu olungama okhaokha kaya alipo 5 aku- akupita kaya ndi ku- akupita ku mchinji kaya akupita ku blantyre akupita kutiko palibepo palibepo amene anganene kuti ife asatanic anene kuti ife tifuna tigwetse minibasi mwazi wawo tigwiritse ntchito titukuke sizimatheka anthu aja awo mwazi wawo uli kale safe nde so satana samalimbana ndi mwazi ngati umene uja yayi amati akhoza chabwino kunena kuti okay chabwino tingogwetsa kuti tiavulaze akavulala atani akwiye ambuye mwalola bwanji ambuye mwalola bwanji like zimene amayankhula ndani mkazi wa yobu akuti zoona ana onse apita mabizinesi onse apita mwayamba kudwala mwasalaso chani akuti tangomtukwanani mulungu kenaka mufe yobu akuti kodi chifukwa chani ukuyankhula ngati mkazi wopusa amaziwa kuti mkazi wake si wopusa ayi akanangoti iwe ndiwe mkazi wopusa akanasemphana ndi mdalitso wa mulungu Eh, chifukwa kungonena kuti iwe mkazi wopusa kumeneko ndikupsa mtima so yobu anali wochenjera amaziwa kuti koma zimene akuyankhula mkazi wanga si zabwino ayi ndi zomwe munthu amene atumidwa ndi satana ayenera kuti aziyankhula akuti kodi chifukwa chani ukuyankhula ngati ndiwe ndiwe wopusa kodi kwa mulungu tilolere zabwino zokhazokha osati ndi zoyipa zomwe baibulo likuti yobu atankhula zimenezo sanachimwepo koma akanangoti iwe mkazi wopusa kwambiri tchimo nali litilo tchimo nali limenelo akuti ukuyankhula ngati ndiwe mkazi wopusa bwanji satana amakusiyirabe anthu oti akhale close ndi iweyo ayambe kukunena ayambe kukunyoza cholinga iweyo upse mtima aneba mukuziwa mwa- mwati amuna anu apita ku ntchito ah. tabwe- tabwerani apa mukuziwa ukakhala wozindikira ungonena kuti e ndikuziwa kale khala chete haleluya akangoti kodi mukuziwa ungoti ndikuziwa kale khala chete usandisokosere ayi eh? zonse zimene mwafuna kuyankhula ndikuziwa kale kumeneko ndiye kumuziwa satanayo chifukwa uka- ukangopanga tolerate kuti uja ayambe kuyankhula a to z uchoka pamene pajapo utapsa mtima akulanda mzimu wako satana alowa tsopano mwina anaimbi- anaimisana ndi mkazi inde nzoona koma zabwinobwino koma iweyo pomulandira kodi munali kuti munali ndi ndani mwayamba uhule eh, abcd chimo ndi litilo chimo ndi lomwelo walolera kuti oyipa uja alowe mu mtima mwako chifukwa chani satana anabwesa neba wako satana anabwesa wina wake amafuna kuti wina wake angoona nawo akubweresere meseji lipoti amasiya munthu mmodzi akuti mbuzi zonse zija akuti chinangobwera china chake basi changotani changogwerapo mbuzi zonse zija zatani zafera pomwepo ndi onse amene amatani amaweta mbuzi zija ndangokhalapo ineyo chifukwa chani carrier of a bad message apitise message ija chifukwa satana akangopha onse opanda okanena message ija suupsa mtima nanga amasiyapo mmodzi akapereke ripoti tiyeni tizindikire zimenezo osamangomvetsera zina zilizonse pali zinthu zina kunena kuti ndikuziwa kale wina atumiza ka- ka video pa, pa, pa whatsapp akuti achemwa taonani zimenezo ndaona kale akuti aha ndeno amayembekeza kuti ngati akangoona zimenezi ameneyo ndi- ndi- ndi- ndiona ndi maso ake kuti atani nkhope yake ichita kuoneka kuti atani akwiye ameneyo ndapeza kuti iweyo upita kwawo ukadyaso bwinobwino ukamwa bwinobwino amadabwaso "Ah, kodi mu- muna, munaonadi ka video kaja audio ija mnaimveseradi e namvesera akudabwa kuti ya sizoona zimenezo chifukwa chani si chimene amadani amapanga expect mdani wathu timuzindikire haleluya amabwera ndi cholinga choti ifeyo tikakhale anthu okwiya sitikudalisika tatchinga midaliso yathu chifukwa chani mkwiyo umene tasunga takwiyira neba wathu takwiyira brother wathu sister wathu takwiyira apongozi athu takwiyira anti athu takwiyira ankolo athu takwiyira makolo athu

amene bizinesi yake sikuyenda achimwa ndi ndani ndi mkaziyu kapena mwamunayo kuti asabereke mwana kodi achimwa ndi ndani usazifunse mafunso ambirimbiri mdani wako ndi ndani ndi satana ameneyo ulimbane nayo ndi chifukwa chake mulungu pa, pa yeremiya 51 vesi ya 20 akuti ndiwe chibonga changa ndiwe chida changa

ndi tinthu ting'ono ting'ono ongotumidwa chabe tisalimbane ndi otumidwa tilimbane ndi otumayo haleluya tamuuza neba wako usalimbane ndi otumidwa limbana ndi otumayo limbana ndi otumayo ameneyo uzule ndi misisi ukamponye kuti iweyo pa bizinesi yanga usabwereso haleluya pamene ulipo ndofuna kuti ukayimirire ambuye segulani maso anga ambuye segulani maso anga zilipo zina zomwe ndakhala ndikukhulupirira ndimaona ngati aneba anga akuzunza moyo wanga ndimaona ngati apongozi anga akuzunza moyo wanga ambuye mumalephera kundidalisa inu chifukwa cha kupsa mtima kwanga mumalephera kundidalisa chifukwa chosakhululuka kwanga lero baba ndikhululukireni

sitimangonena kuti nda- ndakhululuka aa ngati wakhululuka onesa kuti watani wakhululuka pali anthu ena kuwayimbirako foni napasa moni ndimafuna ndikupaseni moni ambuye akudaliseni haleluya pamenepo ndiye kuti kumwambaso kunena kuti amene watani wakhululuka osangoti ah ndinakukhululukira kalekale aa it's not enough

ngati sunakhululuke mzimu wa mulungu sakhala mkati mwako chifukwa chomwe chimabweretsa mzimu wa mulungu mkati mwako ndi iweyo kukhululukidwa mzimu wa mulungu ali mkati mwako poti iweyo mulungu watani wakukhululukira ngati ukulephera kukhululuka ndiye kuti ukumufunsa mzimu wa mulungu chifukwa chani muli mu mtima mwanga amakuchokeramo walephera kukhululuka kusakhululuka ndi kuchosa bridge lomwe likuyenera kuti likutenge iweyo kupita ku chipulumutso chako timakhululuka osati kusangalasa amene atilakwira aa amene atilakwira ujayo amakhala kuti akudya masoseji moyo wake uli bwinobwino zikuyenda

sunakhululuke ntchito ija simabwera sunakhululuke ana aja samabwera sunakhululuke makontrakti aja samabwera sunakhululuke akuti mdaliso wina lonse ubwera kwa iwe kuzera mwa yesu khristu amene ndi ndani ndi chikhululuko opanda kukhululuka palibepo yesu khristu haleluya pamene ulipo yamba kupemphera baba segulani maso anga kodi vuto ilili kuseri kwa vuto ilili kuli ndani kuseri kwa vuto ilili kuli ndani baba ndioneseni ndioneseni ndimaona ngati achimwa ndi mwanayu ndimaona ngati achimwa ndi bambowa kodi ambuye ndithandizeni ndisaone zimenezo ndingoona kuseri kwa vuto kodi kuseri kwa vutoli ndi ndani chifukwa chani banja langa silikuyenda bwino mulungu akuti satana akulimbana ndi banja lako limbana ndi satana usalimbane ndi munthu uzingopemphera akuti iweyo ndiwe chida cha mulungu ndiwe chida cha mulungu ngati uli chida cha mulungu khala chida uzipemphera

ndazindikira mdani wanga si makolo anga mdani wanga si makolo anga si anti anga si ankolo anga si apongozi anga mdani wanga ndi satana ambuye ndipaseni zida ndipaseni kuthekera kokagonjesa satana ndipaseni kuthekera kokagonjesa satana pemphera pemphera pemphera pemphera